ezi nwa chineke ka tata marụ gị mma ebe ọbụna ị nọ na nwanne gere ife onyonyo a rue n'isi ka ị ghọta ife m na-ekwu ma mekwazie nchọpụta n'onwe gị ka ị marụ na ife m na-agwa gị ọ bụ eziokwu tupu ị kpọba iyi tupu ị kọba ọnụ nwanne mee nchọpụta n'onwe gị marụ na ife a m na-agwa gị na ọ bụ eziokwu isiokwu anyị na-eneba anya bụ ihe a a na-agwa ọtụtụ ndị mmadụ na ọ bụrọ n'afa jizọs ka a na-ekpe kama na ọ n'afa almighty god na ihe a na-ekpe bụ n'afa chukwu okike abịama na ọ nyanwa ka anyị na-ekperu na tupu ndị ụka ewetarụ gị nya bụ jizọs tupu ndị ọcha ewetarụ gị nya bụ jizọs tupu nya wụ ndị british ewetarụ gị jizọs na anyị nwa na onwe anyị na-ekperu chukwu okike abịama nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ị garuo na ebe afụ a kọrọ akụkọ gbasara jizọs na enyi ya nwoke a kpọrọ lazarọs ị ga-achọpụta na mgbe a gwara ya na lazarọs enyi ya nwoke anwụọla na o bere akwa rute ebe afụ ma gbuzie ikpere naabọ n'ana ma kpọkuo onye bụ Almighty God sị ya nya kpọnitere ya enyi ya nwoke a iji wee gosi gị na ọ bụrọ nyanwa bụ ejesie ọ gwụ iji wee gosi gị na a ka nwere Almighty God eze a na-ekpesịala ọ gwụ nwanne ọ kemgbe nya bụ ndị ọcha ji wee wetara anyị nya bụ Jizọs ka ọtụtụ n'ime anyị ji wee chefuo eji mara anyị ọ kemgbe e ji wee wetara anyị nya bụ Jizọs ka ọtụtụ n'ime anyị ji wee chefuo ebe fa si nwanne mmadụ ị nọrụ ntu a ị na-achịkọ mmụọ gị ị nọrụ ntu a ị na-ajụkasị ajụjụ na-eme inquiry ka ị marụ nke bụ eziokwu ka a hapụ ịdazi eri gị ọrụ a na-eri gị nwanne ị nọkatakwanụ ị na-ajụ onwe gị ajụjụ sị jizọs ị na-akpọ kedu otu o si wee bido mebe exist anyị nwere ike ajụọ gị na ị kwuo na ọ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke mụrụ nya bụ jizọs ngwa na ebe ọ bụ na ị ma na ọ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke mụrụ nya bụ jizọs keduzi onye keziri nya bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nya bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ahụ ị ma a sị onye mụrụ nya bụ jizọs ọ dara n'enu onye kere ya ọ pụta na o nwere chi ọ na-ekpeburu ọ ife ajụjụ ahụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị ma sakwazie ya onwe gị nwanne mmadụ ọ kemgbe e ji wee gwa gị na ọ jizọs bụ ejesie ọ gwụ kemgbe afụ ka ihe gbasara eji mara gị ji wee ghasa kemgbe afụ ka i jizi wee chefuo onye ị wụ nwanne i chefee echiche azụ ị ga-achọpụta na ọtụtụ ndị okenye anyị nweburu na mgbe mbụ ọtụtụ ndị nna nna anyị ahụ anyị nweburu na mgbe mbụ ọtụtụ ndị ahụ megoro agadi anyị nwere na mgbe mbụ na ife fa na-ekpe wụ n'afa chukwu okike abịama fa ada ekpe n'afa jizọs enwero mgbe fa ji ekpe n'afa jizọs i negharịa anya na ọtụtụ ndị ndu na-edu anyị n'ije a bụ biafra ọtụtụ ndị ndu a na-edu anyị na inweta nnwere onwe a nwanne ị ga-achọpụta na ife ha na-ekpe wụ n'afa chukwu okike abịama na ọ bụrọ n'afa jizọs nwanne m nwanne ife niile abụrọ ịkọ ọnụ ife niile abụrọ ka ị kpọọ iyi n'okweghị akpọ ife niile abụrọ ka ị taịpụ ife n'okweghị ataịpụ o nwere ife mmadụ ga-agwa gị ntu a ime i were ife i were ekwentị gị ahụ i ji mee risach ka ị chọpụta marụ nke bụ eziokwu ka ị chọpụta marụ na ife a ị nụrụ na ọ bụ eziokwu na ọ bụ asị o nwere ife eji ịkpọ iyi eme o nwere ife eji ịkọ ọnụ eme ife ị nidiri wụ ime research ya bụ jizọs afụ kedu otu o si bido mebe exist ihe a bụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị ma sakwazie ya onwe gị ihe a bụ ihe ị nidiri ime research about it ka a hapụzi ịdị na-aghọgbu maka na a gwara gị na Jizọs bụ ejesi ọgwụ ọ nya meziri ọtụtụ ndị ụka jizi wee werizie wee na-erizi gị ọrụ nke na gị nwa na onwe gị achọrọzi ịnụzi nke bụ eziokwu nke na a na-agwazi gị nke bụ eziokwu ị da aghọtazi ya nwanne mmadụ ọ dị ụtọ nnọọ na a gwara gị na Jizọs sịrị nke a ma Jizọs mere nke a meziri na nya bụ ana igbo anyị adịrọzi otu ọ dị nya meziri na gị nwa nwa afọ igbo tụfuziri eji marụ gị maka na a gwara gị na akụ gị dị n'eluigwe nwanne mmadụ ị kwesịrị ịnọrọ ntu a iche echiche ịjụ onwe gị ajụjụ ịjụ onwe gị ajụjụ ị nọkatakwanụ ntu a ị na-ajụ onwe gị fa bụ ndị afụ na-agwa gị na jizọs ya eme nke a na jizọs mere nke a mee nke ọzọ na ọ nwụrụ ọnwụ maka gị ọ gịnị kpataziri na ụmụnne anyị jeruzie na nya wụ obodo afụ nya wụ jizọs si eruzie ha asọba ya asọba eruzie afụzie nya bụ nwanne gị ahụ amakpuchie aka n'imi ya bụ nwanne gị ahụ enwerọzi ike imesapụ ahụ ya bụ nwanne gị ahụ enwerọzi ike imesapụ ahụ a sị onye jelu be onye nwụrụ ọnwụ maka ya asị onye lọfụrụ ya ị nọkata ị na-ajụ ya onwe gị kedu ife wụ the cause nwanne mmadụ ọ na-eme a gwa mmadụ okwu dị anya ntu a i burugodu ụzọ jụọ ajụjụ i buru ụzọ mee investigeshọn tupu ịkpọba iyi na ife ị ga-eme bụ ime nchọpụta na onwe gị ka ị mara nke bụ eziokwu ọ dị ụtọ nnọọ n'afa jizọs ahụ ka e ji nye gị stika sị gị ma kwado gị na jizọs ga-eprotekt gị na ndị ori enwerọ ike ịbịa na shọpụ gị na ndị ori enwerọ ike ịbịa ebe ị na-azụ afịa mana o ruo ha nwa na onwe ha nwechara mopọl n'ụlọ be ha fa nwechara ike na-eche fa ma n'ụlọ ma na ebe fa na-azụ afịa ma na ya bụ ụlọ ụka afụ fa nwere ndị polisi na-eche fa ị nọkata ntu a ị na-ajụ onwe gị ajụjụ kedu ife kpatara na ndị ntọ ga-atọrọ onye nke gị ị gbakwujezie na nya bụ ụlọ ụka ka a mara otu a ga-esi mee e nye gị ekpere ị ga-ekpe nye gị olive oil nye gị mmiri nsọ gwa gị ji ekpebe ekpere ya te emechakwa n'ikpeazụ ị ma kwụọ ụgwọ gbapụta nya bụ onye nke gị ahụ ọ da ọ dazielu ha nwa bụ ndị isi ụka ọ dazielu ha nwa bụ ndị ahụ sị ji ekpebe ekpere ọ dazielu ndị afụ nyere sticker ọ dazielu ndị afụ nyere olive oil ọ dazie ndị ahụ sị goro mmiri nsọ nke a ka ife wee dị mma fa nwanda akwụ ụgwọ wee gbapụta nwanne fa fa nwanda akwụ ụgwọ wee gbapụta onye nke fa gị nwa na onwe gị chee echiche chechigha azụ na mgbe gara aga ị nụrụ na o nwere onye isi ụka a tọji ọ ma kwụọ 100 million iji wee gbapụta onwe ya. ọ gịnị merụ na ekpeghozi olive oil ebe afụ ka nya bụ olive oil zọpụta ya ọ gịnị merụ na ọ kpọghọzi nya bụ afa jizọs ebe afụ ka nya bụ afa jizọs zọpụta ya ị nọkatakwanụ etu a ị na-ajụ onwe gị ajụjụ sị ruo one mgbe ka ndị a ga-aghọrị m ruo ruo one mgbe ka ndị a ga-eriri m ọrụ a ruo ị ga-anụ otu e si wee chọọ igbu nwanne anyị nwoke nwanne ma nụkwanụ otu o si wee mee escape ị na-ajụzi onwe gị ọ gịnị kpataziri na nya bụ sticker azọrọ ya ọ gịnị kpataziri na nya bụ mmiri nsọ azọrọ ya ọ gịnị kpatara na nya bụ olive oil azọrọ ya nwanne mmadụ oge erugo mgbe ị ga-emepe anya ọ na-eme rikata mmadụ ọrụ rikata mmadụ ọrụ mgbe onye afụ ga-anọ ma na ọrụ ka a na-eri ya bụ mgbe ị ga-ajụ ese mgbe ị mere enquiry mgbe ị mere your own investigation mgbe afụ ka ị ga-anọ ma na ife a bụ ọrụ ọ mgbe ahụ ị kwụsịrị ige ndị afụ na-eri gị ọrụ ahụ ntị mgbe gụnwa na onwe gị mere nchọpụta na onwe gị mee nyocha na onwe gị ọ mgbe afụ ka ị ga-eji wee gbanarị ya bụ ife i wee kwuo onye na-eri m ọrụ erizina m ọ bụrụ a na-eri gị a ka na-agwa gị ị ka nọrọ ebe ị nọ ị gaghị eme nyocha ị gaghị eme enquiry ka ị mara na ife a na-agwa gị ọ bụ eziokwu nwanne m ị nọkata jụọ onwe gị ruo one mgbe ka ndị a ga-eriri m ọrụ a a pụtakwanụ a na-agwa gị sị gị na na- na ya bụ ụlọ ụka afụ ị na-eje ha ga-agwa gị sị gị na a na-akpọlite ndị nwụrụ anwụ na-emego ndị nwụrụ anwụ ha ha ekunie ebe a na-emego onye bụ onye ngwọrọ jebe ije na ya bụ ụlọ ụka mee onye kpuru isi ọ fụba ụzọ mee nke a mee nke ọzọ ha ncha niile bụ n'afa jizọs ka a gwara gị e mere ya mana e buzi e bupụtazi ego kasị ego gwazie fa fa bịa prove ya ha kpọta otu onye n'ime ndị afụ nwụrụ anwụ ha mere o kunie fa ncha niile agba ọsọ e kwuzie fa kpọtazi otu onye n'ime ndị afụ kpuru isi e mere ọ fụba ụzọ fa ncha niile agbaba ọsọ e kwuzie sị kpọtazi otu onye n'ime ndị afụ dara ngwọrọ ka a kwụọ onye ahụ ụgwọ fa ncha niile agbaba ọsọ enwerọ any proof nwanne jụọ onwe gị kedu oge ndị a ga-eriri m ọrụ a ruo ruo one mgbe ka a ga-eriri m ọrụ a ruo e nwere ike due to na nya bụ ọrụ na-erimie na gị ya due to na nya bụ ọrụ erimie na gị ya for so many years erigo ya ọtụtụ ndị na ezinụlọ gị a na-agwazi gị nke bụ eziokwu kịta ọ dị gị ka ọ wụ akụkọ mbe na efe fe onye a na-ekwu ka ọ na ọ mara ife ọ na-ekwu nwanne were ekwentị gị ahụ i ji wee mee nchọpụta n'onwe gị ma ọ bụ ị jụọ dịka okenye ọ dịka okenye mmadụ naabọ ma ọ bụ ịtọ ka a kọọrọ gị na ife a na-ekpe bụ n'afa Chukwu Okike Abịama na ife gị nwa afọ Igbo na-ekpe bụ n'afa Chukwu Okike Abịama na ọ bụrọ n'afa Jizọs ọ bụ na arụ gbaa afọ n'obodo ọ bụrụzie omenala due to na ha bụ ndị ụka na-agbara ha nkịtị kemgbe fa na-atụ nya wụ format fa na-eri nya bụ ọrụ o nwerọ onye kwuru okwu ọ nya mere o ji dịzie gị ka a ga-asị na nya bụ alụ bụ otu esi eme ihe ọkwa ofu arụ afụ ka ndị isi anyị ndị nọ n'ọchịchị na-erilịta kemgbe melu na o nwerọ onye kwuru okwu o wee dịzie ka ọ wụzi omenala kịtazi anyị marụgoro ife dị na ya kịtazi anyị marụgoro na nya bụ ife ha na-eme anyị na ọrụ ka ha na-eri anyị for that anyị na-ekwuzi na nya bụ ọrụ a ha na-eri anyị na ọ ga-akwụsị na nya bụ ohi a ha na-ezu anyị na ọ ga-akwụsị o wee bụrụzi ọgụ na mgba mana ọ bụrụ na mgbe afụ fa bidoro iri ọrụ a ọ bụrụ na mgbe afụ a na-eme onye e nyere ego ya wee rụọ ọrụ rie ya wụ ego na nke ya ọ bụrụ na mgbe izizi fa bido wee na-ebupụ ego mụ na unu nwa obodo oyibo na a na-eme ruo mgbe afụ a report onye ahụ ahapụ ịdị eme mind your business nwanne ọ bụrụ na a na-eme dịka obodo ndị ọzọ si eme onye riri ego ọha niile na a na-akpọrọ onye ahụ tụkpu n'ụlọ nga ọ bụrụ na a na-eme ntu ahụ obodo a mụ na unu nwa nọ ọ karị ịwụ ebe ka mma anya karị ọ karị da agbagharịgharị ntụ o si agbagharịgharị taa mana due to na onye ọbụla na-eme mind your business ọ mind your business ahụ debere anyị n'ọnọdụ anyị nọ tata mind your business ọ nya mere anyị anyị wee na-ebesasị mbesasị a na-ebesasị tata mana ọ wụrụ na e bido n'ụtụ mbụ na-egbochi ya bụ mmiri na-eme onye buru ego dịrị ọha akpọrọ onye a tụkpue n'ụlọ mkpọrọ enwee ka mmadụ si mee ife emetarọ akpọrọ onye a tụkpue n'ụlọ mkpọrọ echeghọ m na ife a na-eme tata ka ya dị eme mana tata ka bụkwa gboo o bido tata dịbakwa mma ọ dịbakwara gboo nwanne ka m gbakwalụ gị ama anyị nọ na-ekwu okwu nnwere onwe anyị nọ na-ekwu okwu biafra mana ofu ife m chọrọ ka ị ghọta bụ na anyị bụ biafra na otu anyị si ekpe ekpere ebe afụ wụkwa n'afa chukwu okike abịama o nwerọ onye igbo na-ekwu okwu biafra ị ga-anụ n'afa jizọs n'ọnụ ya ife anyị na-ekpe bụ n'afa chukwu okike abịama ka ọ bụrụ ị ga-ebiri n'uche welu n'oge mara amarụ na ife anyị na-ekpe bụ n'afa chukwu okike abịama gị nwa bụ onye nwere ụlọ ụka gị nwa bụ onye nwere ụlọ nsọ ebe ị na-ezi ozi ọma welu n'oge practice bie mgbe a ga-agbawa n'egbe maka ya mgbe a ga-emebe ọ na tigbuo zọgbuo dị na ya e nwere ike na-agwa gị ife a i chee na egwuregwu i chee na nkọgheri ka onye a na-akọgheri jee na-ele vidio ndị ndu anyị niile ife anyị na-ekwu n'afa Chukwu Okike Abịama ọ bụrọ n'afa Jizọs Jizọs abụrọ onye awa ejezi ọgwụ Jizọs abụrọ onye wụ Almighty God ife anyị belivụrụ wụ na ya wụ Almighty God Chukwu kelu enu kee ana n'usoro anyị nwa ndị si ekpe ekpere i jeruo be onye kpọrọ onwe ya bụ onye igbo tata i jeru obi e wepụta ọjị o kpebere gị ekpere n'usoro anyị nwa ndị si ekpe ekpere ekpere afụ ọ ga-agọrọ ndụ ya tinye gọrọ ndụ ezinụlọ gị tinye ọ ga-asị gị na i jebe na ị ga-ejeru na ị nabakwa na ị ga-anaru na ife ama mme gị n'ezi na ngụ ọbụla e ji eko na nya bụ ngụ ahụ ama kwanata gị ọ ga-agwa gị sị gị na onye na-achụ ka o gbuo gị na onye afụ ga-eji ana zere mmiri ọ ga-agwa gị sị gị na ị ga-adụ ka kpakpando na ị ga-amụke dị ka ọnwa ọ ga-agwa gị sị gị ife ga-adụrụ gị mma ọ gọchaa nya bụ ọfọ ọ mawaa nya bụ ọjị gị na ya naabọ taa ya e nwere ọtụtụ usoro anyị nwa bụ ndị igbo si ekpere nya bụ chukwu okike abịama e nwere nzu e nwere ọjị e nwere edo e nwere ose ọjị e nwere nkwụ ọkụ e nwekwaziri mmiri nwoke ọbụla kpọrọ onwe ya onye igbo ga-agwa gị na ife ndị a niile na anyị ji ya agwa chi anyị okwu ma ọ na-azakwazi ya anyị ada ekpere ekwensu o nwerọ onye igbo na-ekpere ekwensu ọ ka bụkwa ofu chukwu okike abịama ka anyị na-ekpere nwanne o bido tata dịba mma ọ dịbara gboo chee echiche ma mee nchọpụta n'onwe gị na ị kpọrọ m iyi ma ọ bụ na i dere ife sọrọ gị na kọmentị enwerọ meaning at last ị ma chọpụta na ife a na-agwa gị bụ eziokwu ka chukwu okike abịama gọzie gị dịka ị na-eme nke a asị m ya gazie